filɛbaaw an b'aw fo ka waleɲumandɔn ka barikada k'aw fo k'aw dansɛ aw ka kunnafoni kɛnɛ kan Actu Paix min bɛ tali kɛ bɛn ni kelenya kun kibaruyaw kan minnu bɛ kɛ mali kɔnɔ farafinna ni diɲɛ fan dɔw fɛ ayiwa dansɛ a tako kɛmɛ ni mugan ni wɔɔrɔnan kɛnɛ kan bakurubaw filɛ nin ye Think Peace maa ɲɛmaa ni o ye coordonnateur national kɔni tun bɛ kunbɛn dɔ kɛnɛ kan min labɛnna min bɛ tali kɛ GCERF maaw olu fɛ min ye cadikaw olu ka faaba kɔnɔ jamɛna fɛn minnu fɛn minnu kɛla o ko la an bɛna lakali kɛ o la moti mara la baaraw kɔni bɛ ka taa ɲɛ hali bi min tali kɛ jamadalajɛw minnu bɛ tali kɛ fɛn bɛ se ka baara hukumu kɔnɔna na hali bi kunnafoni jatigitanw bɛ se ka kɛlɛ cogo min na o baaraw bɛ senna fɛn minnu bɛ ka kɛ o ko la an bɛna ɲɛfɔli kɛ o la olu bɛna fara min ye jamana kɔkan kibaruw la wari fɛ yen olu ka jɔ fana bɛ senna bi musokulu dɔw fana bɛ ɲɔgɔn kan minnu fana bɛ ka bulukajɔw kɛ an bɛ don fɔ bi walasa adamadenya koɲɛw bɛ se ka don da kelen fɛ cogo min na bɛn bɛ se ka kɛ sigidaw kɔnɔna na cogo min na sigikafɔ bɛ se ka kɛ damu ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na u ka sigida min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko boku fɛn minnu fɛn minnu b'o o la an bɛna ɲɛfɔli kɛ o la o de bɛna fara kunnafoni sinatilenw kan ka nin dɔgɔkun kunnafoniw dafa aw kana taa yɔrɔ wɛrɛ la walawalali bɛna kɛ sɔɔni I n'a fɔ an y'a fɔ an na cogo min na min ye eh, coordonnateur min bɛ Think Peace ale ye baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛminɛ bi février kalo la ale tun bɛ min bɛ tali kɛ jamɛnakaw fɛ yen ni o ye cadi faaba ye abudul kɔla bokum ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye ni kunbɛn in ye a bɛ farafinna jamana minnu bɛ n'o bɛ farafinna sahili cɛncɛn kan jamana olu de kofɔ min tali kɛ jɛkulu minnu b'u kɔnɔna olu kɔni farala ɲɔgɔn kan walasa ka se ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ min ko bɛ lajɛlen kɛla cadikaw ka faaba la jamɛna ɔ min bɛ tali kɛ GCERF olu kɔni tun bɛ a ko kɛnɛ kan ɔ ko labɛnbaa dɔ tun ye olu ye sigilamaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na minnu bɛ mali kɔnɔ burkina faso ani niger walasa ka se ka sigikafɔ kɛ damu ye u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ se ka na ni fɛɛrɛw ye cogo min na fɛɛrɛ minnu bɛ kɛ ɔ minnu ye gɛlɛyaw ye ka se ka u kunbɛn u kana bi cogo si la ani fana ka se ka don o don an ka ɲɛnamaya o k'u bɛ se ka kologirinya cogo min na gɛlɛyamisɛn minnu bɛ se k'an sɔrɔ an bɛ se k'an bɛrɛbɛn n'o gɛlɛyamisɛnw ye cogo min na ani ka se ka furaɲɔgɔn ɲini u la o kunbɛn kɔni kɛla sababu ye coordonnateur yɛrɛ ka fɔ la ka na ni hakilila minnu bɛ yen nɔ ani baara minnu kɛla nin jamana saba ninnu kɔnɔna na u ka se ka u ka dɔntaw ni o n'a ɲɔgɔnkow ka u tila u ni ɲɔgɔn cɛ minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ n'o ye kumakanw ye minnu bɛ se ka na ni gɛlɛya ye an ni ɲɔgɔn cɛ k'an kɔ don ɲɔgɔn na walima ka na ni farafarali ye o kumakanw fana u bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na ani u bɛ se ka kunbɛn cogo min na kuma kɛla nin kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kan kumaɲɔgɔnya bɛ se ka don maaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se ka kɛ gɛlɛya misɛnw olu wulili sababuya ye cogo min na kuma kɛla u fana kan janko an bɛ don min na i n'a fɔ bi cɛncɛn kan jamana minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ an ka jamanaw kofɔ a bɛ bila o fana minɛn kɔnɔ bi ɔ min ye don o don ɲɛnamaya bɛ se ka kulogirinya cogo min na ka kɛ kulogirinya kuntaalajan ye walasa ka na ni basigi ani bɛn an ka yan fanfɛlaw fɛ kumakɛla ni kelen kelen na bɛɛ lajɛlen kan ɔ minnu tun bɛ yen nɔ olu kɔni ka yeta ni fɔtaw la nin kunbɛn kɔni bɛ kɛ sababu ye ka na ni baara minnu bɛ yen nɔ ni o baaraw bɛ ka kɛ min ye ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka baara kɛ ni a bɛ olu kofɔ a kɔni bɛ kɛ sababu ka olu kologirinya janko farafinna cɛncɛn kan jamana minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ sigi la ɔ ani ka na bɛn sinsin ani ɲɔgɔn cɛ bɛn min ye bɛn kuntaalajan ye ani cogo min na an bɛ se k'an bɛrɛ bɛn ni diɲɛ gɛlɛyaw ye n'an bɔra o yɔrɔw la bakuruba filanan bɛ taa n'an ye min ye mopti mara la kɛrɛnnenya na porozɛ mara ni kunnafoni o baara minnu bɛ ka sigi ka waleya bi think peace ale ni search for common ground fɛ musaka bɔba ye farajɛla kelenyatɔnba union européenne ye olu kɔni bɛ ka taa ni baaraw ye ɲɛ janko ka sigi kɛrɛnnenw kɛ sigi minnu bɛ kɛ sababu ye min bɛ tali kɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ka se ka kunnafoni di maaw ma ka se ka maaw bilasira ɔ min bi an ka jamana yɛrɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kofɔ dɔgɔkun tɛmɛnen u tun bi mopti kɛrɛnnenya la minnu ye ɲɔgɔlɔnbɔlaw ye olu kɔni kɛra sababu ye ka sigi in kɔni k'a sɛkɔrɔja sabula kumakan minnu bɛ yen nɔ ni u bi maaw kɔ don ɲɔgɔn na o ɲɔgɔn na ɲɔgɔnna gɛlɛyamisɛnw ani kunnafoni jatigintanw kunnafoni minnu ye kunnafoni kolonw ye ɔ sinsin man ka kɛ olu kan cogo min na kɔni ye ja jira maaw la ani fana maaw sera ka kuma ta ka u ka hakililaw fɔ k'u fɛlaw fɔ o kɛra min ye fɛn o fɛn bɛ na n'u bɛ se ka o kɛ a ko siratigɛ la k'o kɛ directement a yɛrɛ la a ko kɛnɛ kan a kɛra sababu maaw ye fɛɛrɛ jɔnjɔnw fɔ a ko kɛnɛ kan ani ka hakilijakabɔw kɛ hakilijakabɔ minnu bɛ yen nɔ olu bɛ kɛ walasa ka se ka min ye ni gɛlɛyamisɛnw ye ka se ka fura ɲini u na ani ka se ka don o don ɲɛnamaya k'o sinsin an fɛ yan nɔ baarabolo dɔ fana bɛ senna baara min bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen kɔni tɔ kologirinya think peace yɛrɛ fɛ u ko o de ma ko alo think peace u kɔni bɛ kɛ sababu ye ka maaw lamɛn ani ka u bilasira ni fɛɛrɛ ni dabaliw ye o bɛ kɛ nɛgɛjuru sira fɛ ni maa minnu bɛ fɛ ka o ko ɲɛdɔn i bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira la n'i bɛ mali la ka ban i bɛ 82 12 03 83 ɔ n'i ye o ta ka ban maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko aw kɛla nin ko dɔ seere ye ni o bɛ tali kɛ ŋunuŋunukan dɔ kan walima an nana bin min ye kumakan kɔnɔ kumakan min bɛ kɛ sababu ka maaw eh, kɔ don ɲɔgɔn na ka na ni eh, gɛlɛya ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ni turuman dakun ye kelen a bɛ se ka weleli kɛ nin nɛgɛjuru sira la u bɛ bilasiraliw kɛ aw ye u b'aw lamɛn ani fɛla minnu b'aw la u bɛ u fana bɛɛ lajɛlen ta ba la n'a sɔrɔ a bɛ jamana kɔkan na sa a bɛ plus 223 a b'o bila ɲɛfɛ a bɛ sɔrɔ 82 12 03 83 a b'o ta n'o kɛra o ye jigiya dafalen ye jamana kɔkan kibaruyaw la an bɛ taa kowarikaw fɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ u ka sigida min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko eh, buko o kɔni sigidalamaw olu ye kunbɛn kɛrɛnlen dɔ kɛ janko ka kɛɲɛ ni février kalo eh, tile tan ani kɔnɔntɔn ye walasa sigi bɛ se ka kolo girinya cogo min na u ka jɛrɛjɛkulu min bɛ yen nɔ ni o bi a wele k'a fɔ ong eh, génération femme du troisième millénaire olu kɔni ye nin sigi waleya Ɔ baarabolo yɛrɛ bɛ bila fɛn min kɔnɔ o de ye kumaɲɔgɔnya ye denmisɛnninla ka sifinw olu ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ni kelenya sabatili janko u ka mara min bɛ yen n'o y'u ka kafo ye o bɛ se ka kɛ o kafo kɔnɔ cogo min na ni o ye sous-préfecture min bɛ booko ale kofɔ o min kɔni ye nin ko ye a ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka banba ka kɛ ni jɛrɛjɛkulu de fɛ nka u bɛ ka kɔkɔrɔma don baara la ni o ye coopération allemande n'an b'a wele k'a fɔ giz olu de fɛ u ka nin fanfɛla ninnu fɛ ɔ min kɔni ye hakilila ye u kɛlen bɛ ka sɛbɛn fura kɛrɛnkɛrɛnnen dilan ni o ye sariti ye n'a bɛ kuma u ka sigi kɛcogo ɔ min ye maa minnu ni maa minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ni gɛlɛya misɛnw bɛ se ka don u ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye forotigiw ani eh, bagan maralaw ye tuma caman ba ye k'a fɔ foro binyɔrɔko ani baganw tɛmɛsirako la a bɛ kɛ gɛlɛya ye maaw ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ damu ye cogo min na ka se ka kow ɲɛsigi foro bin yɔrɔ ka jira maaw la min ye baganw tɛmɛsira fana ka jira maaw la a bɛ kɛ sababu ye ni maa ninnu kelen kelen na gɛlɛya tɛ don u ni ɲɔgɔn cɛ ɔ don o don ɲɛnamaya bɛ se ka kologirinya cogo min na ani an bɛ se ka cɛfɔ ni kanbɛn kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ni fɛɛrɛ minnu ye ka damakasiw kɛ o ko siratigɛw la ani lakɔliso minnu bɛ yen nɔ ni o bɛ min bɛ tali kɛ pi ko o lakɔliso ko o bɛ se ka eh, jɔ cogo min na ka o kɛ sigidalamaaw bɛɛ lajɛlen ye jigiya ye ani yɔrɔ min bɛ n'o ye muso jigin yɔrɔ kofɔ maternité n'o o bɛ bile i n'o duwa n'o o b'o fana sigida kofɔ mara kelen in kɔnɔna na ɔ u ko bɛɛ lajɛlen bɛ kuncɛ ni fɛn min ye u kɔni ye farikolo ɲɛnajɛ eh, sennantolanciba labɛn u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛna kɛ marisi kalo ale ban yɔrɔw la n'ala sɔnna ma o fana bɛna kɛ min bɛ tali kɛ nin sigida kelen in na walasa ka se ka bɛn ni kelenya k'o sinsin sigilamaaw ni ɲɔgɔn cɛ hali bi wa o de b'an ta kunnafoni sinatiliw na kunnafoni sinatiliw bɛ se ka na n'an ye eh, think peace ka baara hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ mm, février kalo tile tan ani wɔɔrɔ think peace coordinateur ale kɔni ye eh, bonya masegin kɛ ka ɲɛsin min bɛ tali kɛ eh, chef de projet min bɛ équipe bamako de ale kofɔ ka ɲɛsin a ma ɔ k'a fɔ min bɛ eh, bonyamasegin kɔni bɛ bila minɛ min kɔnɔ u ye dɛmɛ min kɛ ka ɲɛsin académie des champions de la paix o tako sabanan ma n'o kɛra san ba fila ni mugan ani duuru o desanbu kalo waatiw la a kɛra sababu ye u ka dɛmɛ kɛra sababu ye ka na ni ɔ min ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen sabatilen fɛn min den ma olu de ko don denmisɛnnin sifin maa kɛmɛ ani maa bi duuru bɔɲɔgɔnko olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye kalanbolo sɔrɔ minnu bɔra burkina faso jamana kan mali niger o kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kɔni ye kalan kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min makama bɛɛ lajɛlen dafalen don a kɛla maaw ye ɔ maa minnu bɛ yen nɔ u ye kalan min kɛ o kɛla sababu ye k'u kɛ maaw ye maa minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni bɛ sinsin kosɛbɛ don o don ɲɛnamaya sabatiliko ɲuman kan janko ka se ka adamadenya kɛ ɲɔgɔn fɛ bɛn ani kelenya kan ni an bɛ se ka don o don ɲɛnamaya dilan cogo min na n'o bɛ kɛ siraw bɛɛ lajɛlen la ɲuman ɲɛ kala sababu ka ni maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen u laban k'u kɛ o tigilamaw de ye think peace kɔni bɛ to min ye a jɔyɔrɔ la k'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ dɛmɛ kɛ u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲinɛ wa u tɛ salaya o baaraw la walasa bɛn ni kelenya u bɛ se ka sabati cogo min na bɛn ni kelenya kuntagalajan ko don min bɛ maliden bɛɛ lajɛlen kofɔ dakurunɲɛ kelen an ka diɲɛ dɔnniya kuraw siraw kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn sabula baara in kɔni ye jɛ ka baara de ye ka bɛɛ fo filɛbaaw n'a ye ja ninnu lajɛ a y'u cari a k'u kolonkolon walasa maa caman ka se ka nin kunnafoni ninnu sɔrɔ ala ka bɛn ni kelenya sabati mali kɔnɔ farafinna ni diɲɛ fan tɔw fɛ a kɛto b'o kan